Chapter 13 Nefai anaona masomphenya kuti mpingo wa Satana wakhazikitsidwa pakati pa Amitundu. Kudziwika kwa dziko la Amerika kwa nthawi yoyamba, ndi kuti anthu ochoka m'maiko ena anagawana ilo. Kuchotsedwa kwa mawu ambiri achindunji ndi ofunikira m'Bukhu Lopatulika. Ndithu zomwe zinapanga Amitundu kukhala odziyenereza, kubwerezedwanso kwa Uthenga Wabwino, kubwerezanso kwa Malemba a nyengo zino zomaliza, ndi kumangidwanso kwa Mzinda wa Zion. Izi zinachitika mzaka za 600 to 592 BC, Yesu asanabadwe. Verse 1, Ndipo mngelo anayankhula kwa ine, nanena, Penya, ndipo nditapenya ndinaona maiko ambiri ndi maufumu a anthu ambiri. Verse 2, Ndipo mngelo ananena kwa ine, Ukuona chiyani iwe? Ndipo ndinati, Ndikuona maiko ambiri. ndi maufumu ambiri. Verse 3, Ndipo anati kwa ine, Awa ndi maiko ndi maufumu a anthu amitundu. Verse 4, Ndipo zitatha izi ndinaona pakati pa maiko, anthu amitundu, patakhazikitsidwa mpingo wamphamvu. Verse 5, Ndipo mngelo anati kwa ine, Waona kukhazikitsidwa kwa mpingo umene uli wonyansa koposa, mipingo yonse, umene unapha oyera mtima a Mulungu, kuzunza iwo ndi kuumanga iwo ndi ndodo ya chitsulo ndi kupita nawo ku dziko la ukapolo, Verse 6 Ndipo ndinaona mpingo wamphamvuwo ndi wonyansa, ndipo ndinaona Satana kuti ndi amene anakhazikitsa iwo. Verse 7 Ndinaonanso golide ndi siliva ndi zovala zonyezimira ndi zofiira ngati kapezi ndi zina zokongola ndi zambiri zokongoletsa zodula ndi mahule ambiri. Verse 5 Ndipo mngelo anayankhula ndi ine nati, Ukuona golide ndi siliva, ndi zonyezimira ndi zofiira ngati kapezi, ndi zina zodzikongoletsera nazo, ndi mahule. Izi ndi zokhumba za mpingo uwu, owoneka wamphamvu komanso wonyansa. Vesi 9, Ndipo pofuna kutamandidwa ndi dziko, iwo amapha oyera mtima a Mulungu. ndi kuwaika ena a iwo mu ukapolo. Vesi 10, Ndipo zitatha izi ndinaona madzi ambiri, ndipo anawagawa amitundu kuchokera ku anthu a mbewu ya azibale anga. Vesi 11, Ndipo mngelo anati kwa ine, Ukali wa Mulungu uli pa ana a mbewu ya azibale ako. Vesi 12 Ndipo ndinaona munthu pakati pa amitundu amene anapatulidwa kuchokera kwa mbewu ya azibale anga, ndi madzi ambiri, ndipo ndinaona Mzimu wa Mulungu akutsika ndi kutera pamutu pake, ndipo anayendayenda pa madzi ambiri mpaka kukafika kumene kunali mbewu ya azibale anga, kudziko la lonjezano. Vesi 13, Ndipo ndinaona Mzimu wa Mulungu kuti watera pa amitundu ena, ndipo anatuluka ku ukapolo pa madzi ambiri, vesi 14, Ndipo ndinaona makamu a amitundu ku dziko la lonjezano, ndipo ndinaonanso ukali wa Mulungu, umene unatsika pa mbewu ya azibale anga, ndipo anabalalitsidwa pamaso pa amitundu, nakanthidwa. Vesi 15, Ndipo ndinaona Mzimu wa Ambuye kuti unagwera amitundu, ndipo anadalitsika kulandira dziko limene chinali cholowa chawo, ndipo ndinaona kuti iwo anali oyera ndipo. amaoneka wokongola koposa monga mmene adadzaonekera azibale anga asanaphedwe iwo. Ndipo ine, Nefai, ndinaona kuti Amitundu amene anatengedwa kuchokera ku ukapolo anadzichepetsa pamaso pa Ambuye, ndipo mphamvu ya Ambuye inali ndi iwo. Vesi 17. Ndipo ndinaona kuti makamu a mitundu anasonkhanitsidwa pamadzi ndi pamtunda kuti amenye nkhondo ndi iwo, vesi 18, Ndipo ndinaona kuti mphamvu ya Mulungu inali ndi iwo, ndi kutinso ukali wa Mulungu unali pa iwo onse amene anali atasonkhanitsidwa kuti achite nkhondo ndi iwo, vesi 19, Ndipo ine, Nefai, Ndinaona amitundu amene anatuluka mu ukapolo kuti alanditsidwa ndi mphamvu ya Mulungu kuchokera m'manja mwa maiko ena onse, vesi 20, Ndipo ine, Nefai, ndinaona kuti amitundu aja anadalitsika m'dzikomo ndipo anaona bukhu litanyamulidwa ndi iwo, vesi 21, Ndipo mngelo anati kwa ine, Kodi ukudziwa tanthauzo la bukhulo? Vesi 22, Ndipo ndinati kwa iye, Sindikudziwa konse, vesi 23, Ndipo iye anati, Taona, lichokera pakamwa pa Myuda, Koma ine, Nefai, ndinaliona bukhulo, ndipo anati kwa ine, Bukhu lomwe unaliona ndi mbiri ya Ayuda, imene ili ndi mapangano a Ambuye amene Iye anapangana ndi nyumba ya Israeli, komanso lilinso ndi mauneneri a aneneri woyera ndipo ndi mbiri ya zinthu zofananafanana ndi zomwe zinalembedwa pa magome a mkuwa, angakhale zoterezi si zambiri m'chiwerengero chawo, koma ndithu muli maganizo ambiri a Ambuye amene iye anapangana ndi nyumba ya Israeli, choncho ndi wofunika kwambiri kwa Amitundu. Vesi 24, Ndipo mngeloyo anati kwa ine, kuti, Bukhulo linachokera mkamwa mwa Myuda, linali nacho chidzalo cha uthenga wabwino umene atumwi khumi ndi awiri anachita umboni Wake, ndipo iwo anachitira umboni malingana ndi choonadi chomwe chili mwa Mwanawankhosa wa Mulungu. Vesi 25, Chotero zinthu izi zachokera kwa Myuda, mchiyero, kunka kwa Amitundu, malingana ndi choonadi chomwe chili mwa Mulungu. Vesi 26, Ndipo zitachoka. m'dzanja la atumwi khumi ndi awiriwo a Mwanawankhosa kupita kwa Ayuda kufika kwa Amitundu udzawona kukhazikitsidwa kwa mpingo wamphamvu ndi wonyasa kuposa mipingo ina yonse chifukwa iwo udzachotsamo Mauthenga Abwino a Mwana wa Nkhosa, zambiri za izo zomwe ziri zachindunji. ndi zofunikira ndiponso mapangano ambiri a Ambuye adzachotsedwamo. Vesi 27, Ndipo zonsezi anazichita kuti asokoneze njira zolungama za Ambuye, kuti aphimbe m'maso ndi kuumitsa mitima ya ana a anthu. Vesi 28, Chotero m'mene unaona kuti bukhu linatengedwa. Kupita m'manja a mpingo wamphamvu ndi wonyasa, pali zinthu zachindunji ndinso zofunika zomwe zinachotsedwa m'bukhu limene ndi la Mwana Wankhosa wa Mulungu, 29 ndipo zachindunji ndi zofunikirazo zitachotsedwa m'bukhulo, linatumizidwa ku maiko onse amitundu, ndipo linafikira maiko onse amitundu. Inde, angakhale kufikiranso tsidya lina la nyanja yaikulu imene unawona ndi amitundu ochokera mu ukapolo amene unawona chifukwa cha mawu achindunji komanso a mtengo wake amene adachotsedwa mu zolembera za mkuwa amene ali omvetsetseka kwa ana a anthu molingana ndi chindunji chopezeka mwa Mwana wa nkhosa wa Mulungu, chifukwa cha zinthu zimene zinachotsedwa ku uthenga wabwino wa Mwana wa nkhosa zinapangitsa kuti anthu miyanda miyanda asochere ndi kugwa chifukwa chakuti mphamvu ya Satana ndi yaikulu pa iwo. Vesi 30, Ngakhale zili choncho, waona kuti amitundu amene adachoka. mu ukapolo anakwezedwa ndi mphamvu ya Mulungu kuposa maiko ena onse. M'dziko limene lili lapamwamba kwambiri, dziko limene Ambuye Mulungu anapangana ndi bambo wako kuti mbewu yako idzapatsidwa ngati cholowa chao. Choncho Ambuye Mulungu sadzasamala konse kuti amitundu aononga kotheratu kusakanikirana kwa anthu a mbewu yako. Vesi 31, Sikutinso Mulungu adzadandaula kuti amitundu akudzawononga mbewu ya azibale ako. Vesi 32, Angakhalenso Ambuye Mulungu sadzadandaula kuti amitundu adzakhalira akhungu, limene udalionalo chifukwa cha za chindunji ndi zofunikira za uthenga wabwino wa Mwana wa Nkhosa zimene zidzachotsedwe ndi mpingo wonyansa umene makhazikitsidwe ake unaona, 33 Choncho atero Mwana wa Nkhosa wa Mulungu, kuti ndidzachitira chifundo amitundu pa kubwera kwa otsala a mbewu ya m'nyumba ya Israeli ku chiweruziro chachikulu, vesi 34. Ndipo mngelo wa Ambuye anayankhula kwa ine nati, Taona, atero Mwanawankhosa wa Mulungu, Nditawayendera otsala a mbewu a m'nyumba ya Israeli amene ndinalankhula za iwo, ali mbewu ya bambo ako, chotero ndawayendera m'chiweruziro ndipo ndawakantha pogwiritsa ntchito amitundu ndipo amitundu anadzandira koopsa chifukwa cha mawu achindunji ndi ofunikira kwambiri, Uthenga Wabwino wa Mwana wa nkhosa umene unachotsedwa ndi mpingo wonyansa amene ali mayi wachigololo, atero Mwana wa nkhosa, mwakuti ndidzawachitira chifundo amitundu pa tsikulo, ndidzawabweretsera iwo mwa mphamvu yanga zambiri za uthenga wanga wabwino umene udzakhala wachindunji ndi wofunikira, atero mwana wa nkhosa. 35, Koma taona, anati kwa mwana wa nkhosa, ndidzadzionetsera ndekha kwa ana a mbewu yako, kuti adzalembera zinthu zambiri zimene ndidzatumikira nazo pakati pawo, zimene zidzakhala zachindunji ndi zofunikira, ndipo kudzakhala kuti ana a mbewu yako akanthidwa, ndi kuti ana a mbewu ya abale ako nawonso akhalirira m'kusakhulupirira kwawo. Taona, zinthu izi zonse zidzasungika m'Mwamba, ndi kuti zidzatsanuliridwe pa amitundu mwa mphatso ndi mphamvu ya Mwana wa nkhosa, 36 ndipo mwa izo mudzalembedwa uthenga wanga wabwino, atero Mwana wa nkhosa, amene ndi thanthwe langa ndi chipulumutso changa, 37 ndipo odala ali iwo amene adzayesedwa kubweretsa Ziyoni wanga pa tsikulo, chifukwa iwo adzapatsidwa mphatso ndi mphamvu ya Mzimu Woyera, ndipo ngati adzapitirire mpaka kumapeto, iwo adzakwezedwa. Ndipo odala ali iwo amene adzayesetsa kubweretsa Ziyoni wanga pa tsikulo, chifukwa iwo adzapatsidwa mphatso ndi mphamvu ya Mzimu Woyera, ndipo ngati adzapitirire mpaka kumapeto, iwo adzakwezedwa mmwamba pa tsiku lomaliza ndipo adzapulumuka nadzalowa mu ufumu wosatha wa Mwanawankhosa, ndi onse wolalikira za mtendere ndi nkhani yabwino ndi ya chikondwerero chachikulu, iwo adzakhala okongola pa mapiri. 38 ndipo ndinaona wotsala mbewu ya abale anga, ndi bukhu la Mwana wa Nkhosa wa Mulungu, limene linachoka mkamwa mwa Myuda lipita kwa amitundu mpaka kukafika kwa otsala a mbewu ya azibale anga, 39 ndipo bukhulo litawafika chotero, ndinaonanso mabukhu ena amene anabwera m'mphamvu ya Mwanawankhosa kuchoka kwa amitundu kufika kwa iwo. ndi kuwakopa Amitundu ndi otsala a mbewu ya azibale anga komanso Ayuda omwe anali atamwazika ku dziko lonse lapansi kuti mbiri ya aneneri ndi atumwi khumi ndi awiri a Mwana wa Nkhosa ndi zoona. Vesi 40, Ndipo mngelo anayankhula kwa ine nati, Mbiri izi. zomaliza zimene waziona pakati pa amitundu zidzakhazikitsa choonadi choyambirira chimene chili cha atumwi khumi ndi awiri a mwana wa nkhosa amene adzadziwitsa onse za chindunji ndi zofunikira zimene zinachotsedwa mwa iwo ndipo zidzadziwika kwa mafuko a mitundu yonse. manenedwe osiyanasiyana ndi anthu kuti Mwana wa nkhosa wa Mulungu ndiye Mwana wa Mulungu wachikhalire komanso Mpulumutsi wa dziko lonse ndi kuti anthu onse ayenera abwere kwa Iye ngati afuna kupulumutsidwa, 41 ndipo iwo akuyenera kubwerera malingana ndi Mau amene adzakhazikitsidwe kuchoka pakamwa pa Mwanawankhosa ndi Mawu a Mwanawankhosa adzadziwika mu mbiri ya mbewu yako ndi mu mbiri ya atumwi khumi ndi awiri a Mwanawankhosa, kotero kuti mbiri ziwirizi zidzakhazikitsidwa mu imodzi, chifukwa Mulungu ndi mmodzi ndi M'busanso mmodzi, m'dziko lonse lapansi, vesi 42, ndipo nthawi ikudza pamene iye adzadziwonetsera yekha ku maiko onse, kwa Ayuda angakhalenso kwa Amitundu, ndipo akadzatha kudziwonetsera yekha kwa Ayuda ndi kwa Amitundu, kenako adzadziwonetsera kwa Amitundu, kenakonso kwa Ayuda, pamenepo wotsirizira. adzakhala woyambirira ndipo woyambirira adzakhala wotsirizira.